aleykum salaam aleykum maliyɛn cɛ an'a muso n bɛ bɛɛ lajɛlen fo komi n'i ye duba ye mɔgɔ su kan kana fɔ ko duba bɔ mɔgɔ su kan dɛ i b'a fɔ duba bɔ an su kan maliyɛnw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka foli di bɛɛ ma mɔgɔ mɔgɔ b'an fɛ nin ko in na k'a daminɛ arasibati ka taa bila mɔgɔ caman na an b'a bɛɛ lajɛlen fo bɛɛ y'i seko kɛ donc eh, mɔgɔ si kana sira marisi nin na mɔgɔ si kana sira maliyɛ si kana sira bɛɛ ka bɔ komi sankisɛ mɔgɔw ka bɔ anw yɛrɛ minnu filɛ n'an bɛ ɔrɔpu yan anw minnu filɛ pari yan bi anw siralen tɛ anw bɛ maliyɛnw anw b'aw kɔkɔrɔ k'aw kɔkɔrɔma don ka yɛlɛ sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen kɔkɔrɔ k'aw kɔkɔrɔma don ka yɛlɛ sanfɛ a kana siran a ye taa ni mɔgɔ mɔgɔ n'i sara faso ko la mɔgɔ mɔgɔ sara mali ko la faso ko la ala b'i latigɛ ka i don alijinɛ kɔnɔ i sara i sago la donc a kana siran peredan o peredan n'i sigira mali kunna n'i ma ɲa fiyewu n'i ma kɛ faama ɲuman ye fiyewu ko e de ma ɲa i ma kɛ peredan ɲuman ye i ti to anw ka jamana kunna an b'a tigi dégage ka bɔ a tigi ti to anw ka jamana kunna anw ka maliba a tigi ti to a kunna bɛɛ lajɛlen tun dalen don ibeka la mɔgɔw dara ibeka la ko silamɛ sira k'a bɛ silamɛ kuma fɔ silamɛ don mɛ ibeka bɔra an jigi kɔrɔ a y'an malo a y'an kunmasuli diɲɛ mɔgɔw cɛma fadenw cɛma an jigi t'a kan bi wa an jigi t'a kan sini maliyɛnw bɛɛ lajɛlen ka wuli bɛɛ k'i ni di nin ko la ibeka n'a ma jɛnɛ n'a ye polisiw bɔ ka bila aw la maliyɛnw a ye bɛ gabakuru ani manabɛlɛ a bɛ manabɛlɛ ta a ye manaw siri a ye manaw san a ka bɛlɛkisɛ kɔrɔ kɛ ka bɛɛ kɛrɛ fa bɛlɛkisɛ a b'o ta ka manabɛlɛ ta ka maratow o ka kɛ dɔw bolo bese yɛrɛ ka kɛ dɔw bolo ne ŋanani jɛni siribe don ka bɔ mali la bamakɔ an b'a fɔ bamakɔ mɛ sigilen don faransi bi donc an yɛrɛ anw mun bɛ yan an bɛ k'an tɛgɛ kin de an pereselen don nin ko don seli la maliyɛnw aw bɛɛ lajɛlen ni mɔgɔ mɔgɔ ye vidéo in sɔrɔ a kana sira selibaga de bɛ yen mɛ ne sɔnnen tɛ a silamɛya tɔgɔ ma tuguni selibaga de bɛ yen toujours nin faama ninnu de bɛna don an ka mɔgɔw la ka politiki don an ka mɔgɔw la k'u ka silamɛya ɲagami u bolo donc o ko in ye gurupu caman de ye mɛ gurupu base ye min ye ibeka ka wuli ka bɔ yen an t'a fɛ ibeka ka wuli ka bɔ mali kunna an t'a fɛ du tout an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini anw minnu bɛ kɔfɛ yan ɔrɔpu jamanaw kan an bɛɛ bɛn'a kan anw tɛ IBK fɛ aw min ye mali la aw kɔni aw kalama kana don aw tolilen la kuwa a ye wuli a ye wuli a ye wuli a k'a ɲɛ di a kana siran maliyɛnw a ye wuli ɔrɔpuyɛnw anw bɛɛ lajɛlen bɛ aw kɔkɔrɔ k'aw kɔkɔrɔmadon arasibati a n'a ka jama a ye wuli ka fara bandi o bandi bɛ mali kɔnɔ a bɛɛ ka wuli nin marisi in na n'u ko k'u b'a kɛ kɛlɛ ye a y'a ta juguya n'u ta ye n'u y'a kɛ mugu ni kisɛ ye a ye tasuma bila yɔrɔ bɛɛ la a kana kɛ ko ɲuman yɛrɛ sira fɛ jamais jamais de tout IBK n'a y'a polisiw bɔ k'u bila mɔgɔw la parce que n y'a mɛn ko karimu de wulila IBK den karimu ka wuli ka taa sitɛrini caman san jikalaya sitɛrini min bɛ ji kalaya k'a bɔ bɔn adamadenw kan min bɛ ji kalaya k'a seri mɔgɔw kan k'a taara o san o caman kɔntɛnɛriw ta ka jigin mali kɔnɔ o tara jama de kama ni mɔgɔw ko k'u bɛ taa IBK ka yɔrɔ la u bɛ sitɛrini jikala da jɔ mɔgɔw la ka jikala seri mɔgɔw kan bɛɛ k'i labɛn ka taa n'u ye jikala seri mɔgɔw kan o gazi fili o mugu ci mɔgɔ la ni mɔgɔ kelen sara dɔrɔn IBK kɛlɛ a kana to mɔgɔ si ka bɔ yen IBK kana bɔ a den si kana bɔ a b'a bɛɛ ɲɛnama minɛ ni min ka kan ni fali ye a k'u fa mɔgɔ si kana bɔ maliyɛnw nin ye ne ka kuma kunfɔlɔ ye k'a lase aw ma aw salamaleku aw salamaleku yanni waati dɔw cɛ an sigilen don k'aw bɛɛ filɛ faransɛw kɛnɛ anw sigilen don an fɛn o fɛn bɔra mali la ka na se faransi yan bi an bɛɛ sigilen don k'aw makɔnɔ maliyɛnw an bɛ k'a lajɛ nɛtiw kan an bɛ k'aw lajɛ a ye fɛnw kɛ a ka parataze fan bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔkulu bɛɛ ka mɔgɔ si kana si janfa nin ko la perezidan ɲuman tɛ mali kɔnɔ depuis mali sigira an ma mɔgɔ ɲuman sɔrɔ yen donc ani mɔgɔ min ma ɲa san duuru dɔrɔn aw dégage ka bɔ yen o k'aw merci aw salamaleku aw salamaleku yanni waati cɛ nin ye kuma kunfɔlɔw ye